an kɔni bɛ fɛn min ɲini balimaw fɛ u ka gɛrɛ an na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kolibiri in an bɛ se k'a somɔgɔya cogo min an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛna jama nafa parce que kolibiri yɛrɛ n'i y'a jateminɛ karamɔgɔw ni kalansow yɛrɛ a nafa ka bon olu kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan kolibiri kɔnɔna la u ye yɔrɔ dɔ prévoir mun b'a permettre i bɛ se ka hali examen kɛ denmisɛnnin kun a la donc butɔn dɔ bɛ yen n'i y'o digi dɔrɔn examen bɛ daminɛ examen kan ka boli fɛn min kan e yɛrɛ de b'o bɛɛ sugandi n'i y'o bɛɛ lajɛlen sugandi ni denmisɛnninw ye examen kɛ ni examen banna butɔn dɔ bɛ yen n'i y'o digi dɔrɔn o ye examen datugulen wa ne balimaw n'i y'o butɔn datugu ka examen datugu feuille corriger t'a la dɛ butɔn kiliki ko kelen dɔrɔn a bɛ bɛɛ ka jaabi bɔ k'a yira i ɲɛkɔrɔ u ye point mun sɔrɔ u ye purusantazi minnu sɔrɔ minnu ye jaabiw sɔrɔ minnu ma jaabi sɔrɔ a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɔ k'a d'i ma nin ye fɛn de ye fɛn min bɛ dɔnni ɲinina dɛmɛ nin ye fɛn de ye fɛn bɛ dɔnni lasela dɛmɛ a ka dɔnni lase la donc nin weelekan de b'an bolo ka se jama bɛɛ lajɛlen ma ka se mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka se mɛriw ma ka se jama ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka se hali guvɛrɛnɛman yɛrɛ ma u ka an dɛmɛ pour que kolibiri in jamana bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min fɛn de don n'a yiriwara ka jiidi a bɛ se ka dɛmɛ kɛ an ka jamana kalanko la wa fɛnɛ o dɔrɔn tɛ dɛ kolibiri kɔnɔna fɛnɛ fɛn dɔ b'a la n'an b'a kuma kuncɛ n'o ye o bɛ wele ko kolibiri studio a khan academy tɛ sɛni ye mun bɛ kolibiri kɔnɔ wa ne ma bɔ sisan ka saudiya jamiya saudiya université min tɔgɔ ko jamiya khalid ne ma bɔ sisan k'a fɔ k'olu ka sɛni bɛ yen wa olu ye sɛni ninnu dilan cogo min ka bila kolibiri kɔnɔ an yɛrɛ fana bɛ se ka sɛni dilan sɛni min bɛ bɛn an ka mali kalan programme bɛɛ lajɛlen ma k'a bila kolibiri kɔnɔna la a ka sɔrɔ ni mɔgɔw ye kolibiri installer dɔrɔn u bɛ sɛni ninnu sɔrɔ donc kolibiri kelen mali du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kolibiri kalan bɔkisi kelen eh, mali quartier kelenkelenna bɛɛ lajɛlen o de y'an ka weelekan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna nimorow bɛna di aw ma groupe whatsapp créera ni mɔgɔ minnu b'a kanu ka fara an kan an b'u dɛmɛ cogo di u bɛ kolibiri sɔrɔ k'a installer cogo di u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni kolibiri ye a bɛɛ lajɛlen ka fara an kan projet in dayɛlɛnnen don mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye donc euh, surtout nin wagati na wagati min na kalan yɔrɔw datugulen don denmisɛnninw tɛ se ka bɔ ka taa kalan yɔrɔw la n'a y'a sɔrɔ kalanfɛn dɔ b'u bolo mun bɛ se k'u dɛmɛ kalan na sokɔnɔna la aa o kun nafa bɛ se ka bonya kosɛbɛ wa dɔnni fana mana fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw kalandenw hakiliw tɛ kelen ye dɔw hakili ka suma i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ni fɛn b'u bolokɔrɔ u bɛ se ka segin segin mun kan a b'u dɛmɛ kalan na wagati dɔw dɔw yɛrɛ bɛ taa kilasi jamanjan na o b'a sɔrɔ u tɛmɛna fɛn dɔw la u ɲinɛna o kɔ u bɛ se ka t'u yɛrɛ hakili jigin n'a ye ne balimaw nin ye fɛn de ye fɛn min nafa ka bon dɛ halisa an bɛɛ k'an jija an bɛ se ka kolibiri in sɔrɔ an ka denmisɛnninw ye cogo min an bɛ se ka kolibiri in jɛnsɛn an sigiyɔrɔw la cogo min n'a sigira ordinatɛri dɔ kan dɔrɔn i bɛ se ka connecter a la ni telefɔni ye i bɛ se ka connecter a la ni tablɛti ye ordinateur in bɛ kɛ serveur ye nin weelekan de tun b'an bolo k'a lase an balimaw ma an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an balimaw an tɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye n'an ma k'an yɛrɛ ta ye dɔnni na dɛ ni dɔnni y'an jɛ dɔrɔn dɔnni bɛ mɔgɔ minnu na an bɛ siri o la donc u bɛ se ka ne yɛrɛ contacter 70 09 25 25 70